Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na bi alamisadonya in na marisikalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ o bɛ bɛn tasidonbila ani tasibila ka miiri ka taa maa minnu bɛ ni olu ni tora marisikalo tile san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani kelen o ye hakilinajigin ani tasibiladon ye mali kɔnɔna na yan nɔ ka ɲɛsin o kuma na min ye eh, sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni olu eh, ni tora eh, faso ye ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye taji dili jamanadenw ma an ka fanga ɲɛmaaw bɛ u seko la halisa walasa tajiko dɛsɛ kana jamana minɛ fiyewu kunu o araba ni o bɛnna marisi kalo tile mugan ni duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ taji hakɛ caman donna an ka jamana kɔnɔ ayiwa ala ni an ka finitigiw olu ka wulikajɔ sababu sabu ka da kan finitigiw ye taji caman sɛnsɛn ka don ni a ye bamakɔ faba kɔnɔna yan na yan nɔ kunun ko A yirala k'a fɔ min ye e, minan n'o ye kɛlɛkɛ minɛnw ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛ minɛn caman ko o sera bamakɔ yan nɔ k'a daminɛ marisi kalo e, tile mugan ni naani sufɛla fɛ k'a dugu jɛ a tile mugan ni duuru la e, ni minan minnu bɛna ka na di an ka e, finitigiw ma A kun de ye ka dɔ fara halisa u ka fanga kan, ka dɔ fara u ka cɛsiri kan walasa u bɛ se ka juguw kɛlɛ ka bɔ an ka faso kɔnɔna na cogoya min na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye awa Lansana Kuyate, ale sugandira ka kɛ maa ye maa min bɛ yen n'a bɛna bila AES jamanaw ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ waati min na AES jamanaw y'u fosi ka bɔ CEDEAO tɔn na k'a fɔ k'u tɛna u kɔsegin bilen fiyewu. Ɔ Lansana Kuyate kɔni bɛna bila eh, kumaɲɔgɔnya la CEDEAO jamana ani eh, AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka eh, gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na. Nin wagati in na, an b'an kun da kɔkan kunnafoniw kan. Faransikaw fɛ yen nɔ, dɔnkilidala ŋana dɔ minɛlen don ko sabu ka da kan k'a ye ko dɔ kɛ, ko min ni ayiwa o ye yuruguyuruguko ye. o dɔnkilidala ŋana min filɛ nin ye e, Kɔngoka don nka a sigilen don Faransi ni u b'a fɔ a ma ko Maître Gims. A jirala k'a fɔ ayiwa a minɛlen don ko la ko min ni o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'a y'a sɔrɔla a nɔ tɛ ko la ŋanamuŋanamu kow don. Nafolo kunkanko kuma k'a jira k'a fɔ min ye Farafinna tilebinyanfanw fɛ o warimarasoba min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko BCEAO ale filɛ nin ye ka nɔgɔya dɔ don min bɛ tali kɛ nafolo sɔrɔli kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo min n'o ye franc CFA ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ taama na wali jamanaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la UEMOA fana a jirala k'a fɔ ko olu ka nafolo sɔrɔ ko o nɔgɔyara BCEAO fɛ dakura de filɛ nin ye ka dayɛlɛ awa maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ u ka jamana ka taa jamana wɛrɛw la u bɛ se ka wari sɔrɔ cogoya min na. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni banni kunnafoniya dɔ ye Gine Konakiri nin kɔni tɛ kibaruya duman ye sabu a jirala k'a fɔ min ye jalatigi kɔmandan Bubakari Jakite ni bɛɛ b'a dɔn Tunba la ko Ala ye ale ka kalifaw minɛ a la a kɛra araba marisikalo tile mugan ni duuru san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ wa ko bana kuntagala surun dɔ de ye a minɛ a kɛra u ka kɛnɛyasoba min filɛ n'o o tɔgɔ dalen bɛ Samori Ture la nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw la aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don na nataw la